Go raibh míle maith agat, a Mháirt, agus míle maith agat féin leis, a Bhernice, as fáilte a chur romham inniu. Dia dhaoibh, a chairde. Is mise Fíona, mar is eol daoibh, agus táim anso le labhairt fé m'ábhar taighde dochtúireachta, sé sin, Dubhghlas de hÍde agus dialanna. Tá bailiúchán dialanna leis sa Leabharlann Náisiúnta i mBleá Cliath. Tá trí cinn déag ann agus is orthu san atá mo chuid taighde dírithe go dtí seo. Gan amhras is duine é Dubhghlas de hÍde go bhfuil aithne againn air agus go bhfuil ainm in airde air i gcomhair roinnt rudaí. Bhí sé mar chéad Uachtarán na hÉireann, bhí sé ina bhunaitheoir agus mar chéad Uachtarán Chonradh na Gaeilge chomh maith. Seo iad cuid des na héachtaí a bhí mar chuid dá shaol agus na dátaí mar sin. D'fhreastail sé ar Choláiste na Tríonóide. an chéad leabhar leis, leabhar scéalaíochta, in 89. Nuair a bhí sé 29 chuaigh sé ansan go Ceanada ar feadh bliana mar léachtóir. D'fhill sé ansin agus bhí an-bhaint aige in athbheochan na teanga. Do bhunaigh sé Conradh na Gaeilge le Eoin Mac Néill agus ansin bhí sé mar uachtarán, os a chionn ansan, d'éirigh sé as an bpost san in 1915 agus bhí sé mar bhall den tSeanad ina dhiaidh. Bhí sé mar chéad Ollamh le Gaeilge in UCD agus ansin, gan amhras, mar Uachtarán na hÉireann. Mar sin, rugadh é in 1860 agus táim féinig chun caint mar gheall ar an luath-thréimhse agus é sna déaga atá saghas cíortha agam mar chuid de mo chuid taighde ar na dialanna go dtí seo. Mar sin, is dócha, an tréimhse réamh-Chraoibhíneach. go bhféadfaimid a chur air sula raibh aon cháil air. Thosaigh sé ag scríobh na ndialann agus é ceathair déag, i mí Feabhra na bliana san, agus is i mBéarla a bhí sé ag scríobh ar dtúis ach ansin thosaigh sé ag scríobh i nGaeilge agus is go foghrúil a bhí sé ag scríobh, rud a chruthaíonn deacrachtaí is dócha agus tú ag iarraidh brí agus ciall a bhaint as ach. táim ag tabhairt fé san. Is dócha go bhfuil cleachtadh leis ag daoine má bhí rath oraibh leis an bpictiúr so agus an t-íomhá so de. Ach sa tréimhse atá i gceist agamsa is dócha gur seo an saghas cuma a bhí air, fear óg agus seo é leis, tar éis dó scoláireacht a fháilt ó Choláiste na Tríonóide, is minic gur go bhfuair sé duaiseanna ansan sa Choláiste agus bhí rath air mar scoláire riamh ach cé gur tharla sé sin, níor fhreastail sé ar aon scoil fhoirmiúil le linn na déaga. Chuaigh sé go Bleá Cliath ar feadh tamaillín ach ansan d'fhill sé abhaile agus. Bhí sé ag plé le staidéar féinriartha agus b'fhéidir le tacaíocht ó roinnt daoine agus táim chun féachaint inniu ar chúpla bean go raibh tionchar acu air, triúr atá i gceist agam, bheartaíos ar seo a dhéanamh toisc gur léas tagairt in áit éigin go bhfuil baint idir Imbolc agus na mná agus chuas leis agus sin é an fáth go bhfuilimse ag díriú ar an ngné san mar is ábhar an-fhairsing é seo agus mar sin tá fuílleach, fuílleach ábhar fiúntach ann a thugann léargas an-mhaith dúinn mar gheall ar de hÍde ach tabharfaidh mé just beagáinín den gcúlra ar dtús daoibh. Tháinig a mhuintir le cónaí i nDún Gar, nó French Park, i Ros Comáin ó Chontae Shligigh agus bhogadar ann mar gur ministéir a bhí san athair, le Eaglais na hÉireann, ar ndóigh, agus mar sin fuaireadar tigh gléibe sa cheantar san. Ceathrar a bhí sa chlann, bhí beirt dheartháireacha níos sine aige, ceann acu, Arthur, a bhí seacht mbliana níos sine agus ansin Oldfield a bhí sé bliana níos sine ná é. Dúglas ansan ar an tríú duine agus a dheirfiúr Annette ansin, a bhí cúig bliana níos óige ná é. Is oth liom a rá ansan ná raibh an saol teaghlaigh róshona aige. Bhíodh an t-athair ag ól go trom agus saghas cantalach leis agus chuir sé sin isteach air, chuir sé sin isteach orthu go léir ag baile agus do chuir tinneas isteach ar a mháthair go minic. chomh maith. Chaith sí an-chuid ama sa leaba, breoite, bíonn sé ag tagairt dó san. Bhí plúchadh uirthi agus nithe eile ag cur as di. Tá tuairim agam, b'fhéidir, go raibh, ná raibh an meabhairshláinte rómhaith aici. Mar sin, díreoidh mé anois ar na mná gur mhaith liom a phlé inniu. Bhí sé riamh mór lena dheirfiúr Annette an cailín is óige sa teaghlach. Mhair an cairdeas sin i gcónaí go dtí deireadh a shaoil. Phós sé bean in 1893, Lucy Kurtz an t-ainm atá uirthi, agus cara le hAnnette a bhí sí, ar dtús báire, agus mar a gcéanna ansin leis an bhfear a phós Annette féin, Cam Ó Catháin nó Cambreth Kane. Ba chara le Dúghlas. eisean ar dtúis báire chomh maith agus nuair a chuaigh sé go dtí an tÁras ansin chuaigh sí leis chun cabhrú leis sa phost san. Mar sin sa dialann, sna hiontrálacha luatha Béarla fiú, címid go gcaitheann siad am le chéile, tá cion aige uirthi, is léir. Chaith sé an chuid is mó dá chuid ama, mar a dúirt mé, ag baile agus luann sé turasanna léi go dtí an baile is cóngaraí agus, luann sé go ndéanann sé luascán di, swing, sa bhaile agus you know bhí sé saghas ag tabhairt aire di is dócha. Ansin tosaíonn sé ag scríobh i nGaeilge go gairid tar éis dó tús a chur leis na dialanna a scríobh i mí an Mhárta 1874 agus is ó mhuintir na háite i Ros Comáin ansan a phiocann sé suas an teanga. Luann sé roinnt daoine a bhíonn ag cabhrú leis, go mbíonn sé ag caint leotha. Séamus Hart ach go háirithe, fear áitiúil a chabhraigh go mór leis agus arís tá an tionchar a bhí ag an bhfear san, Séamus Hart, saghas aitheanta i leabhair eile agus ag de hÍde féin níos déanaí ach fuair sé bás ansin i Nollaig 1875 so sin fós sa tréimhse atá á phlé sa chéad dialann aige. Ach luann sé bean chomh maith, Mrs Connolly, a bhí pósta leis an oibrí feirme William Connolly. Bhí sé ag obair ar an bhfeirm gléibe a bhí acu ansin agus d'oibrigh Mrs Connolly ar an bhfeirm ag crú na mbó. So an chéad tagairt di ná an iontráil seo. So an chéad rud ansin ná an rud go foghrúil atá sa dialann agus ansin saghas traslitriú is dócha thíos ag an mbun. Mar sin, labhair mé Gaeilge-ish ag an Máistreás Connolly, a dúirt sé. Agus d'fhéadfá a rá gur Gaeilge-ish a bhí ann, is dócha, mar ní raibh teacht aige ar aon leabhar. Bhí gach aon ní á phiocadh suas aige ar a chluais agus sin an fáth go bhfuil an saghas cur chuige san in úsáid aige. Téann a chuid Gaeilge i bhfeabhas go tapaidh ansin, áfach, agus scríonn sé níos mó de réir a chéile. ag fáil eolais ar ainmneacha na n-éan go mbíonn sé sa tóir orthu. Fear mór foghlaeireachta ab ea é agus is féidir linn é seo a thuiscint sa tagairt seo. Mar sin, luann sé turas a bhí acu agus arís, sin é an trascríobh agus an traslitriú. So, Annette, Arthur Óg, sin é deartháir leis toisc gur Arthur a bhí ar an athair chomh maith. Agus mé féin, shiúil muide síos ag an loch leis an Séamas. Séamus Hart, Bhí muide amach ins an bád, mharaigh mé fuiseog, a goineadh leis an bpiléar. Tá an bhó biseach, is dóigh liom gurb é rud atá ansan, tháinig biseach ar an mbó. Chonaic mé mórán cos dearg. Mar sin, címid, tá sé ag caint ar an gnáthshaol laethúil atá aige. Ach bhí gaol eile leis ansin chomh maith a bhí mar dhlúthchara aige, chomh maith le hAnnette, bhí sé an-mhór lena aintín, Cecily Hyde. a, nó Sisile mar a ghlaonn sé uirthi sna dialanna, bean shingil ab ea í a bhí ina cónaí i nDroim Coille i gContae Liatroma ach is minic a thagadh sí ar cuairt chun tí chútha agus chaith Dúglas an-chuid ama ina teannta. Mar sin, tá sampla beag eile agam. Lá breá eile, d'imigh mé go Dromore le Sisile. Mar sin, bhíodh sé ag caitheamh roinnt ama léi. Chuaigh sé ar thuras níos faide léi timpeall na tíre i Meán Fómhair 1866. agus bhí cúpla rud le rá aige fén méid ama a chaith sé sa cheantar so agus sa chontae so. D'imigh sinn ar an gcarta mór fad go Gleann Garbh, dá mhíle agus fichead. Feictear dom gurbh í sé an tiomáint is fearr agus is deise a chonaic mé riamh. Ó Ghleann Garbh, d'imigh sinn go Máigh Chrúm, dá mhíle is dá fhichead agus chonaic muid Guagán Barra ar an mbealach, lá an-fhliuch, Bhí fearthainn againn ar an mbealach, bhí mé fliuch trí mo chóta mór agus uile. Ó Máigh Chrúm d'imigh sinn sa traein go Cathair na Chorcaí, ceithre míle fichead. Cheannaigh mé máilín deas beag agus trí nó cheithre leabhar sa Chorcaigh agus péireacht láimhínibh. D'fhág muid Corcaigh ag a dó a chlog. Mar sin táim saghas éirithe as, b'fhéidir, na samplaí agus táim chun an chuid eile a léamh ach tá an córas céanna fós. in úsáid agus saghas dearúidí a dhóthain ann ach tá sé ag dul i bhfeabhas. Mar sin, d'fhan aintín leis, Sisile, leo thar Nollaig an bhliain san agus thug Dúglas an-mholadh di, rud nach mbíonn i gceist aige ach annamh sna dialanna. Níl sé tugtha do bheith ag caint fé dhaoine nó fé sna mothúcháin rómhór ach dúirt sé mar gheall ar Sisile, Tá croí maith aici, Sisile, anso go fóill agus tá sí an-taitneamhach. Lá Nollag féin, luann sé an bheirt is fearr leis ach go háirithe, Bhí mé sa gcisteanach le Sisile agus Annette. Bogann sé ar aghaidh ansin chuig an dara dialann leis, spreagaithe arís ag Sisile, Fuair mé an leabhar seo ó Sisile Uí Hyde, bronntanas a bhí sé ag Nollaig. Le linn na dialainne seo, déanann sé taifead ar an méid staidéir atá ar siúl aige agus tá sé ag díriú ar an obair, acadúil sa tréimhse seo, is dócha go raibh sé seacht déag, ag druidim le aghaidh a thabhairt ar an gcoláiste. Cé ná raibh sé ar scoil, chaith sé roinnt mhaith ama ag léamh agus ag plé leis na teangacha. Arís, go minic luann sé Sisile sa tréimhse seo agus í ag cabhrú leis leis an bhFraincís agus leis an nGearmáinis. Ach is léir go bhfuil an-mhuinín aige as féin anseo. Am amháin, seo an méid a bhí le rá aige mar gheall ar an bhfoghlaim le Cecilia, Rinne mé Fraincis éigin mar an gcéanna le Cecilia, atá an-chineálta domsa ann, ach níl mórán aici féin. Tá níos mó agamsa, feictear dom. Bhí sé sásta leis féin. Agus ansin, nuair a bhí Cecilia ag fágáil tar éis na tréimhse san, d'imigh sí abhaile i mí Feabhra. D'imigh le gunna go n-abhainn mar go bhí mé ag iarraidh rud éigin a fháil do Cecilia atá ag dul amárach. Ní fuair mé ach cearc uisce amháin, mar sin bhí sé ag imeacht amach chun saghas bronntanas a thabhairt abhaile, éan éigint. Arís, léiríonn sé an caidreamh níos déanaí sa bhliain, Do scríobh mé chun Cecilia buíochas a thabhairt di ar son mo bhiorán agus go deimhin is mo charaid is fearr í sa gclann sin agus níl duine ar bith ansa teach tá dúil agam chomh maith léithe. An bhliain sin bhí sé ag brath chomh maith ar an máistreás Connolly, an bhean áitiúil a luas níos luaithe tar éis don mhúinteoir eile a bhí aige, Séamus, bás a fháil. Míníonn sé an scéal sa tríú dialann, Shíl mé go mbeadh mo Ghaeilg imithe as mo chuimhne ach ansin thosaigh ag caint le bean Uilliam Ó Chonghaile nuair tháinig sí chun na mbó a bhleán ins an tráthnóna. Ní raibh mé le fada ag caint léithe go bhfuair mé biseach mór orm le teanga Gaeilge mar rinne sí níos mó úsáid dom ná Séamus, ar mbeith do Shéamus ró-chontráilte uaibhreach, ionas gurb eagla liom iomarca trioblóid do chur air, mar sin léiríonn sé cion uirthi ansan. Luann sé go minic í le linn na bliana san. Tháinig sí saghas i gcomharbacht de Shéamus mar mhúinteoir dó, ach chuir sí leis an sealbhú teanga. Do mhúin mé cuid mhaith Gaeilge ón máistreás a Connolly a bhí anso aríst, tá sé meascaithe idir múin agus d'fhoghlaim. Is spéisiúil, i dtagairt amháin eile dhéanann sé ehm nach mbíonn Gaeilge in úsáid, b'fhéidir, ag an mbean úd. Mhúin mé Gaeilge arís ón bhean céanna. Tá Gaeilge is fearr aici anois agus tá sí ábalta a teanga a chur timpeall is fearr anois ná bhí sí agus bíonn sé ag teacht do na cuimhne. Mar sin, ní dócha go raibh Gaelainn mar theanga an phobail i gcoitinne an t-am san, fiú i Ros Comáin, ach go raibh sé, b'fhéidir, ligthe i ndearúd, ach is dócha, mar theanga dhúchais ag roinnt dos na seanóirí, ach ná raibh sí in úsáid ró-fhorleathan. Níor luaigh de hÍde féin an múinteoir seo a bhí aige tar éis Séamus Hart níos déanaí ina shaol, mar. mar a rinne sé le Seamus Hart, ach tá iontráil eile níos déanaí, 'Cuireadh Máistreás Ní Chonlaí ó chúram an rúma bainne mar go cinnte go raibh sí ag goid uainn agus an rud atá i gceist ansan ná an seomra ar chúl an tí ina mbíodh sí ag plé leis na beithígh. Chaill sí an post san toisc gur ceapadh go raibh sí ag goid so seans gurb seo an fáth nár mhair an chaint ar an Máistreás Connolly. nó an caidreamh eatarthu. Ach sin ráite, lean fear céile a fear céile ar aghaidh ag obair don teaghlach. Maidir lena dheirfiúr Annette, ansan, is minic a chaitheadh siad am le chéile go fóillín ach do bhí sprioc chomónta acu mar theastaigh uathu srian a chur ar ólacháin a n-athair. D'ól m'athair an iomarca. Ní raibh m'athair nó mo mháthair go maith ach bhí fáth ag an máistir a bheith go dona. Bhí trioblóid mór agam agus Annette leis. Seo cur síos gránna amháin a dhéanann sé ar eachtra ar maidin go moch thosaigh sé ag caint i dtaobh Ó, sin Oldfield, deartháir leis ná raibh chun dul leis an ministéireacht mar a theastaigh ón athair agus bhí sé de shíor ag caitheamh anuas air. So bhí sé ag caint ar i dtaobh Ó le mo mháthair arís. nuair a bhí Annette agus mise as an rúma agus thosaigh sé arís ag damnú agus á cáineadh. Thosaigh sise ag gol agus lean seisean dá cháineadh. Ar deireadh tháinig mise isteach agus stopas é. Chuaigh mé amach agus tar éis seal ar mo theacht arís bhí sé fós ag báirseáil agus bhris Annette amach chomh trom sin air go raibh sise tinn i ndiaidh a corraithe Agus thit mo mháthair i laige i ndiaidh laige agus ar éigean ar deireadh fuaireamar suas dá rúm féin í. Mar sin tá an chuma ar an scéal go raibh deoch mheisciúil i bhfolach in áit éigin sa tigh agus go raibh saghas cath de shíor ag dul ar aghaidh, cé acu a bheadh an eochair ag Dúghlas agus Annette nó ag an Máistir, faraor. Agus leanann an pátrún ar aghaidh, bíonn siad beirt ag caitheamh tréimhsí as baile, chun sos a bheith acu, is dócha, ós na bruíonta go léir agus ón raic. Chuaigh Annette agus Cecilie uainn. Tá siad ag imeacht go hAlbain agus is dual nach mbeidh siad ar ais le cúig seachtaine ar chaoi ar bith agus fágfar mise agus an máistir le chéile ar feadh na haimsire sin, mo mháthair i mBleá Cliath, Annette i hAlbain agus an gobharnóir, sin é an t-athair, agus mise, i gConnacht agus i hifreann. Tugann sé féin agus Annette tacaíocht dá chéile agus chomh maith déanann sé suntas do bhronntanaisí a thugann siad dá chéile agus mar sin de. Cheannaigh Annette go róchineálta dom Leabhar na nDán Oiseanach i nGaeilge na hAlban agus Leabhar na nAmhrán Mac an tSaoir agus Leabhar na nAmhrán agus Leabhar Gaeilge Albanach ar Eachtraibh Prionsa Thearlaigh agus ceann eile ar Stair Alban. sin tar éis di filleadh ón Albain. Gach bliain, aimsir na Nollag, bíonn plé ann ar iad ag éirí go moch, dul síos staighre agus ag lorg na mbronntanas. Fiú agus iad lánfhásta, bíonn siad ag caint ar trí a chlog ar maidin, ceathair a chlog ar maidin agus is léir gurb í féin Annette agus Cecily an t-aon bheirt sa mhuintir a thug tacaíocht dó agus a bhí ag tacú leis an suim a bhí aige sna teangacha. Ar an iomlán, braithim go raibh an t-ádh leis go raibh daoine maithe mar sin ina shaol, ina measc na mná seo a luaigh mé inniu, a chabhraigh leis agus a d'aithin gur fiú é a spreagadh lena obair léinn. Daoine, leis, iad a thug tacaíocht phearsanta dó nuair a bhí gá leis, i saol ina raibh roinnt eachtraí gránna chomh maith le han-chuid gaiscí luachmhara. Chun clabhsúr a chur ar an gcaint, ba mhaith liom. iarracht a rinne sé ar dhán atá, is dócha, oiriúnach don aimsir seo bliana, dán de chuid Raiftearaí. Bhí sé seo ann sa chéad dialann, bhí, tá an-chuid fo-nótaí aige agus gluaiseanna Gaeilge, Gréigise, rudaí ach píosaí beaga filíochta mar sin de. Is dócha gur seo saghas traslitriú de shaghas éigint. Anois ar theacht an earraigh beidh an lá ag síneadh. Anois ar theacht na Féile Bríde. Ardóidh mé mo ghlór atá in úsáid aige, ó chuir mé i mo cheann é, ní stopfaidh mé riamh, go seasfaidh mé thiar i lár Mhaigh Eo. Mar sin, is ansan a fhágfaidh mé an chaint. Sin blúirín den méid atá ar siúl agam féinig pé scéal é do mo dhochtúireacht, agus cuid den stuif atá fachta amach agam ó thosnaíos ar an obair sin, agus ba bhreá liom,